Anois, tá muid chun bogadh ar aghaidh chuig ceantar bardasach Átha Í agus tá muid chun fáilte a chur roimh Mháire McCaffrey chun teacht amach, má bhíonn sí anseo. Maith thú, a Mháire. Tá 'fhios agam go bhfuil sibh díreach tosaithe, b'fhéidir, ar an turas ach tá fáilte romhat agus tá muid ag tnúth go mór le éisteacht. Níl ach Seanán amháin againn ar aon nós.

B'fhéidir gur chóir dom labhairt níos, níos glórmhaire anseo do Rónán, ach ní as Cill Dara dhomsa, is as Bleá Cliath dhom, ach tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Í anois le bliain anuas. Ach níor chaith mé mórán ama sa cheantar le déanaí toisc gur mac léinn PhD mé i. UCD, so bhí mé ag taisteal suas chuig UCD ach níl mé ag teagasc an semester sin, er, an semester seo, sin an fáth go mbím théis dhul isteach sa cheantar níos mó agus, eh, fuair mé amach go raibh ciorcal comhrá ar siúl sa leabharlann gach Céadaoin, em, agus is as sin, ar thosamar ag caint agus tháinig Seán chugainn cúpla seachtain ó shin agus bhí mise ag iarraidh go mbeadh muid in ann dhul le haghaidh b'fhéidir cupán caife nó rud éigin nó siúlóidí a dhéanamh ach bhí na mná eile a rá liom nach raibh mórán spéis ag éinne sa cheantar sa Ghaeilge ach is léir go bhfuil spéis ag daoine mar bhí cruinniú againn Dé Máirt agus tháinig b'fhéidir deichniúr nó mar sin so bhí sé go hiontach agus tháinig Cara atá suite in aice liom anseo agus tá muid chun iarracht a dhéanamh cumann ceart a bhunú anois sa cheantar agus is mise an rúnaí agus tá Cara chun bheith againn mar chathaoirleach agus tá muid chun teacht le chéile arís ar an 4ú lá de mhí Aibreáin agus iarracht a dhéanamh rudaí beaga a eagrú. Mar a dúirt daoine cheana féin, bíonn gach tús mall agus bíonn gach tús beag agus mar sin tá muid ag iarraidh Tosú le rudaí beaga, siúlóidí, turais bheaga, cupáin caifí a fháil le chéile agus comhluadar a bheith againn freisin. So, yeah, sin really an t-aon rud atá déanta againn go dtí seo. Mar a dúirt mé, ní as Cill Dara mé, ní as Baile Átha Í mé, mar sin níl na líonraí sin agam. Ach tá na líonraí sin ag na mná eile sa ghrúpa, Cara ina measc, atá ina cónaí i mBaile Átha Í le tamaillín. Mar sin. B'fhéidir go mbeidh muid in ann níos mó daoine a tharraingt chugainn agus tá cúpla caifé sa bhaile freisin atá sásta comharthaí a chrochadh i nGaeilge agus b'fhéidir go mbeidh siad sásta ord a thógaint i nGaeilge freisin. So, mar sin, níl mórán le rá againn go dtí seo ach amháin go bhfuil muid ag súil le tús a chur le grúpa gníomhach sa cheantar agus tá súil agam go mbeidh mé in ann bheith páirteach leis sin ar feadh tamaillín fada agus daoine nua a mhealladh chuig an gceantar. So. N'fheadar an bhfuil aon rud eile le rá againn go dtí seo ach tá muid ag tosú amach agus tá mé an-shásta bheith anseo i gCill Dara mar is as Cill Dara do mo mhamó sa Churrach. Is muintir mór míleata muid mar sin tá mé ag smaoineamh ar rudaí mar sin i gcónaí agus tá mé an-shásta go